Илъэс зыбжанэкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, и хэкужь япэу къигъэзэжауэ щытащ Истамбыл дэс дизайнер цӏэрыӏуэ Бещто Зэкий. Абы щыгъуэ Зэкий мащӏэми и ӏэрыкӏхэм щыщ къишэри дригъэплъауэ щытащ. Етӏуанэ къэкӏуэгъуэм нэхъри нэхъ фӏэрафӏэу къытхыхьэну дыкъигъэгугъат Зэкий. И псалъэ трамыгъуэтэжыныр емыкӏущ адыгэлӏым дежкӏэ. Зэкий ар дауикӏ ищӏэт. Зэрыжиӏам хуэдэуи тхыхьэжащ. Къыщыхъуар ар фащэгъэкъуэж махуэм щыгъуэщ. ӏэрсэрыжьым "Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ" зыфӏища и гъэлъэгъуэныгъэр Сэралъп Мадинэ и уардэунэм деж къыщигъэлыдащ. Нобэ ди хьэщӏэщ Истамбыл дэт университетым щэнхабзэмкӏэ, модэ, фэшным щезыгъаджэ ди лъэпкъэгъу Бещто Закий. Закий ӏэщӏагъэ куэдым хуэӏэрыхуэщ, хуэӏэкӏуэлъакӏуэщ, хуэӏэзэщ, цӏыху ӏэрсэрщ, пӏэракӏуэщ. Жысӏэм сфӏэигъуэщ, ди хьэщӏэ лъапӏэм и лэжьыгъэ гъэпсыкӏэр пасэрей псалъэм нобэрей пшыналъэкӏэ зэрыщӏэжьыуэр, икӏи ар дахэу къызэрехъулӏэр мис псоми долъагъу. Узыӏэпимышу плъэкӏыркъым, хъэрэмэхъищу зэхэща, уэркъыгъэкӏэ гъэнщӏа ди лъэпкъ хъищэм къуэпскӏэ пыщӏа теплъэгъуэ щӏэращӏэхэм. Жыӏэпхъэщ, нобэрей теплъэгъуэхэм ӏэрсэрым нэхъ къыхигъэща гулъытэ зыхуищӏар мис ар адыгэшырщ. Бзэр, Хабзэр, Хэкур зи гухэлъ, зи плъапӏэ цӏыхущ Зэкий. Атӏэ гуапэкъэ, тпэӏэщӏэ хъуа ди лъэпкъэгъу, гупсысэ дахэ зыбгъэдэлъ, зи ӏэзагъэрэ ӏэпщӏэлъапщӏагъэкӏэ дызыгъэгушхуэ, дызыгъэгуфӏэ, ди щыӏари щыӏэнури зыхэзыщӏэ цӏыху дызэриӏэр, къызэрытхуэкӏуэжар. Нобэрей пшыхьыр щыӏэну къыщӏэкӏынтэкъым, зы цӏыху, псоми тцӏыху гуэр мыбы хэмыӏэбауэ щытам. Абы иджыпсту псалъэ естыну сыхуейщ, ӏутӏыж Мэжид, псори зыпызыщӏари, Тыркуми къэзыгъуэтари, къыпызыщӏари, мыбы щӏэтхэри псори зылъагъур, щӏэтлъагъур Мэжид и фӏыщӏэщи, Мэжид сынолъэӏу. Къаз псалъэкӏэ зыпхуэгъазэ. Мыр зэман мащӏэкъым зэрыщыт мы ӏуэхугъуэм. Ауэ зыкӏэ нобэ дыкъызэрысар, нобэ къызэрысыжар ди гушхуэщ. Лъэпкъ ӏэщӏагъэм елэжь цӏыху, абы хуейхэр щыщыӏэм деж зыщиужьыр. Зыкӏэ иджыри согуфӏэ сэ мы ди ӏэщӏагъэхэм зэрызаужьыр, мыпхуэдэ цӏыху телъыджэхэр къызэрытхэкӏыр. Абы хуей щыӏэщи, аращ ӏуэху къыхэкӏыр. Хуей щымыӏэмэ, абы зэкӏэ тӏокӏэ фӏыуэ плъагъукӏэ, пщӏыкӏэ зэфӏэкӏынукъым а ӏуэхур, ар къыпыпщэнукъым. Аращи, лъэпкъыр хуейуэ ара. Лъэпкъыр хуейу, ар зыщӏ ӏэщӏагъэр зиӏэр мэгушхуэри, а ӏуэхур игъэкӏуатэу ара. Мис иджыпсту къэфкӏухьмэ, флъагъуну, мыбдежым шыр къыхагъэша, шымрэ адыгэлӏымрэ я зэхущытыр псоми фӏощӏэ. Зэчий адыгэлӏщ. Ар шыр фӏыуэ имылъагъуну, шым апхуэдэу лъагъуныгъэ хуимыӏэну ӏэмал иӏэтэкъыми, мы и лэжьыгъэм хэхауэ адыгэ шымрэ абы нэхъ куэду къызэрыхагъэщыу щыта лъэпкъ дамыгъэм теухуауэ ищӏауэра. Ауэ фимыгугъэ Зэчий езым А дамыгъэмрэ шымрэ нэгъуэщӏ темылажьэу. Мис, зыфплъыхьмэ, абы гу лъыфтэну, абы и лэжьыгъэм. Зэзэмызэ адыгэм а фыгъуэн тӏэкӏур тхэмыту хъукъыми, тӏэкӏуи абы жесӏауэ ара сыфӏофыгъу, сфӏофыгъуэ жысӏа къудей. Сыт щхьа жыпӏэмэ, Тхьэр лъэныкъуэ куэд щыгъуэ къыпхуэупса жысӏа, ягъэкӏынтэкъым сэ армыхъуми зы лэжьыгъэ къызитатэмэ, абыхэм ящыщ. Цӏыхур фэм елэжьынкӏэ ӏэзэу щытынкӏэ хъуну, пхъэм елэжьынкӏэ ӏэзэу щытын хуеймкӏэ хъуну, ювелир жаӏэрэ, дыжьынащӏэ, дыщащӏэ хъункӏэ хъуну, щэкӏым елэжьынкӏэ хъуну, ауэ псори зэхэту псоми ухуэӏэзэныр, ар Тхьэр къыпхуэупсау ара, сэ сызэреплъыр ара. Зэчий Тхьэр къыхуэупсау ара мыхуэдэ лэжьыгъэ дахэ, ӏэщӏагъэ дахэ, ахуэдэ къару, ахуэдэ гуащӏэ къызэрыхилъхьам щхьэкӏэ. Мы флъагъу ӏэщӏагъэр утыку къихьэныр ахуэдизу тыншкъым. Уеплъыныр занщӏэу иджыпсту зэман пычыгъуэкӏэ мащӏэ дыдэ, ауэ лъэс бжыгъэм къриубыдэу хузэфӏэкӏауэра а лэжьыгъэр. Сыт щхьа жыпӏэмэ, дэтхэнэ зы лэжьыгъэми лъэхъанэ куэд текӏуэдэн хуей, абы къару тебгъэкӏуэдэн хуей, абы ахъшэ тебгъэкӏуэдэн хуей, псори зэхэту уиӏэн хуейуэ ара. Ахэр псори пхузэхэгъэхьэу ахэр пхузэфӏэкӏыныр лӏыгъэщ. Зэкий а лӏыгъэр хэлъщи, хьэра зыфӏыкӏуэу, Зэкий, упсэу. Усэ етх, адыгэбзэкӏэ фӏы дыдэу мэпсалъэ. Пшынэ йоуэ, къофэ. Сыт хуэдэ макъамэ нэхъ пфӏэфӏыр? жысӏати, вальс, танго е классик жиӏэри жиӏащ. Иджы макъамэм фӏы дыдэу хэзыщӏыкӏ. Ди композитор цӏэрыӏуэшхуэ Хьэӏупэ Джэбрэӏил щӏыпӏэ дей щыслъэгъуащи, слъэкӏынукъым абы псалъэ езмыту. Джэбрэӏил псалъэр ууейщ. Тыркум къыщалъхуа щӏалэ ар мы щӏым къыщӏифыкӏ жыг, мыр жыгыу щыта и лъэпкъыр, ар кърачри иракъухьыжам абы зыщӏыпӏэ къудамэ цӏыкӏу псым зэприхыу ар жыг хъужу абы къыпыкӏэжам, къыкъуэжыжам, Къигъэщӏа мыхуэдэ телъыджэр щхьэм сэ си щхьэм къысхуитӏэсэну. Мыр адыгэ ӏуэху, иджыпсту дэлъагъуэ, си псэ зыгъэш. Мыр дуней псом ящӏэн хуей ӏуэхущ. Дахагъэ зы лъэпкъым ейӏым, дахагъэр къызыгурымыӏуэ зыри щаӏым. Хьэм дахэ жеӏэ, джэдум дахэ жеӏи зыкъыпщехъуэ. Мыр дуней псом ягъэлъагъун хуейщ. Иджы сэ тӏэкӏу сыпсалъэу щӏэздзэмэ,

Абы феплърэ, иужькӏэ, Дауэ пщӏа, сытым уегупсыса, сытым къыхэпщӏыкӏа жыпӏэрэ? Упщӏэ къызэфтмэ, фэстыжынщ. Ауэ мы псалъэ дахэ къомым сэ мор сщӏащ, мыр сщӏащ, мохуэдэу сызыцӏыхущ, мор, мобы согупсысщ жысӏэри, жысӏэу зыгуэр згъэкӏыхьынур пэжым фыхуейм езгъакӏуэ. Муэдэу къэкӏуэжащ, япэуи куэдрэ куэдрэ муэдэ ӏуэхукӏэ къэкӏуэжыну Тхьэм жиӏэ. Тхьэм жиӏэ. Уи ужьыр махуэ Тхьэм ищӏ, мыхуэдэу куэд къыпкӏэлъыкӏуэну Тхьэм жиӏэ, Тыркум щыщ хуэдэ куэд уи ужьым. Зэкий фэми щэкӏми, дыжьынми, къинэмыщӏ гъущӏхэкӏхэми йолэжь, цӏыхубз цӏыхухъу хьэпшыпи ещӏ. Абы и ӏэдакъэщӏэкӏ дэтхэнэри псэм йохуэбылӏэ, узэӏэпешэ, узэрегъэплъ, уегъэгупсысэ, уегъэгушхуэ, уегъэгуфӏэ. Адыгэм делэ къуэлэн и щӏасэщи, Зэкий и ӏэрыкӏхэм уеплъамэ, плъыфэ куэд къигъэсэбэпауэ болъагъу, Ауэ пасэрей гупсысэр кууэ зэрыпкърытыр къыбощӏэ, плъыфэхэм хэбдзыну зы зэрыхэмытымкӏэ. Ахэр зэдоджэгури фэр мэпсалъэ, и ныкъуэм деж мэгуфӏэ, и ныкъуэм деж нэщхъейщ, и ныкъуэм деж хогупсысыхь, ауэ зэи хъийм икӏкъым, зэрыадыгэр щыгъупщэкъым. Зэкий зытепсэукӏ щӏыгум къыщекӏуэкӏ бзэм фӏы дыдэу зэрыщыгъуазэм и щыхьэтщ адрейхэм нэмыплъ зэрах хьэпшыпхэр телъыджэу зэрыщытыр зэрызэхищӏэр, зэхищӏар, Наӏуэ зэрыщищӏыфыр. Унэфу укъэплъэжам хуэдэщ Бещтом ищӏа гуэрхэр плъэгъуа иужь. Сэ псалъэм папщӏэ жыпӏэнумэ, Астемыр, къыздэсхьынур плӏыуэ егупсыси, зыращ къысхуэхьэфар. Плӏым зыращ къэсхьар. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, а къомыр зыгуэрымкӏэ къизгъэхуэуэ, зыгуэрымкӏэ къэсхьыну сыхуиттэмэ.

сщӏагъыу дес. Иджыпсту мы пщӏа лэжьыгъэхэм соплъри, Зэки, гендер ӏуэхум жытӏын фӏыуэ ухоӏэбэр. Цӏыхухъу хьэпшыпхэр цӏыхубзым дей къыщыбогъэсэбэп, цӏыхубз хьэпшыпхэр цӏыхухъум и фащэм къыбогъэзэгъ. Икъукӏэ гъэщӏэгъуэну уегупсысауэ къысщохъур. Мис а гендер ӏуэхур нэхъ щхьэхыу уфӏэгъэщӏэгъуэну щыту ара? Сэ си ӏэщӏагъэм цӏыхухъу, цӏыхубз, фэ.

А лъэхъэнэм сытыр нэхъ сигу иубыдми, абы сытолэжьыхь. Псалъэм папщӏэ мо пкъоу бгуэндэ соплъри, адыгэм и тхыдэми и хабзэми кууэу ухэӏэбу, ар лъабжьэ тегъэщӏапӏэ пщӏыуэ, иджыпсту нэӏурыт щыхъуа лэжьыгъэ жытӏын утыку къипхьа. Адыгэм и блэкӏам, и тхыдэм, и культурэм сыт хуэдэ къару къуитрэ? Я жыпӏар пэж дыдэщ икӏи сэ занщӏэуэ абы и кууагъым сыкъыхэкӏыфынуэ, а упщӏэр уигу зыгъэзэгъэнуэ дауэ къыбжесӏэн сщӏэкъым, ауэ сэ епэ дыдэ дэ ди лъэпкъым ижь зэманым тхыдэкӏэ узэрынэсыф. лъэхъэнэм теухуауэ, тхыдэкӏэ узынэсми фӏэкӏыжауэ пасэрей псалъэжьхэм, шыпсэжьхэм, адрей-мыдрей нэгъуэщӏ лъэпкъхэм дэ дэр щхьэ ятхауэ, нывэшхуэхэм тедзауэ, сыт диӏэми сыздынэсыфым нэс сыносри, а лъэхъэнэм сыт диӏами ар къэзгъэпсыжынуэ, ар къэзгъэхъужыну яужь ситщ псалъэм папщӏэ сывгъэлъэгъуар. Нобэ интернационал жыпӏэкӏэ тотем жаӏауэ сэ абым пщӏэшхуэ хузощӏ. Дэ зы диным дыщыхэмыхьэм, нобэ тхыдэмрэ тхыгъэмрэ къыщемыжэ лъэхъэнэхэм дэ ахуэдэ куэд диӏауэ щытащ ди дуней еплъыкӏэр. Нтӏэ, уи лъэпкъым и щӏэнхабзэм теухуауэ ущылажьэкӏэ, лъэпкъым и щӏэнхабзэр епэ дыдэ къыщыщӏидзэм къыщыщӏэбдзэн хуейщ. Фӏэкӏа лъэмыжитӏым я зэхуакум гъуэгу дэмыт хуэдэуэ ар зэпыплъхьэфынумэ, сэ сыздынэсыф лъэхъэнэм сыт згъуэтми, япэ дыдэ пэщӏэдзэр арауэ согъэув. Итӏанэ дэ ди республикэм щылэ щыӏэ артхэр, художникхэр жытӏын, арджэн ящӏ псалъэм папщӏэ, сурэтхэр ящӏыр, ауэ фэм ирилажьэ куэд иӏэмэ. Куэдрэ къуатами сщӏэӏым, упщӏэр, ауэ, фэм зы хуабагъэ гъэщӏэгъуэн гуэр къыпкърыкӏыу ара?

ӏэмэпсымэр, хьэпшыпыр фэс. Мыпӏыщӏэн щхьэ, мылӏэн щхьэ, дунейм нэгъуэщӏ, езым фӏэкӏ пэмыщӏ нэгъуэщӏ псэущхьэхэм защихъумэфын папщӏэкӏэ. Ар зы, етӏуанэрейуэ, апхуэдэу зихъумэфу, тӏэкӏуи хыхьэхэкӏыу щӏидза иужь, дахагъэм теухуауэ япэ дыдэ зэрихьа хьэпшыпыр аргуэру фэс. Абы щхьэ?

Фэм зихъуэжаӏым. Фэм зэрызимыхъуэжым щхьэ, сэри си ӏэщӏагъэм япэ дыдэ пэрыту сщӏа ӏэмэпсымэр, хьэпшыпыр фэс. Фэм сытми адрейхэм емыщхьу нэхъ аутентикыу, нэхъ жьыуэ зы къару гуэр пкърылъщ. Ар ар пкърылъ итӏанэ. Ди адыгейр пщӏэрэ лъэпкъыжьщ. Нтӏэ, лъэпкъыжь щыхъукӏэ, фэми зэрелэжьынур, фэм и теухуауэ зыгуэр утыку къызэрахьэнури пщӏэнуӏэ. Лъэныкъуэкӏэ Адыгейм и дуней тетыкӏэмрэ и зэман лъандэрэ нобэреймрэ я зэхуакум фэр дызогъэувэ, си гупсысэкӏэ. Иужьрей упщӏэ. Сыщымыуэу щытмэ, сыщыуэу щытмэ, схуэбгъэгъун. Уи япэрей гъэлъэгъуэныгъэ, мис муэду ӏэтауэ, лъагэу нобэ япэу пщӏыура модэ, уи лэжьыгъэхэр бгъэлъагъуэура япэу? Иджыри къыздэсым Тыркум ауэдэ ӏэмал куэд уиӏа хъун щыбгъэлъэгъуэну уи хьэпшыпу сыт уиӏэрэ ӏэрыкӏхэр, ауэ Хэкужьым уи япэрей гъэлъэгъуэныгъэр дауэ къэпша хъуа, Зэки? Къэсша, дауэ къэсша хъуауэ, абы сытепсэлъыхьым тӏэкӏу гугъуу къэсшас, пэжым ухуейм. Тӏэкӏу сфӏэкӏуэдай щыӏэс. Псалъэм папщӏэ, мис моуэ зыфплъыхьмэ, сытри флъагъунщ, ауэ щыгъыныгъуэр флъагъуӏым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, щыгъынхэр кӏуэдащ. Ар утыку илъыщ ӏыба? Нобэ фызхэплъэм щыгъын флъагъунут куэду. Щыгъыныр хетха сэмалынщу утыку илъыщ ӏыба? Ауэ Тыркуми мыпхуэдэу ялъэгъуэн ӏэщӏагъэхэри сощӏ, ауэ мыр пэщӏэдзэу солъагъу сэ. Сэри нэхъ гухэкӏ сиӏэс мыбыкӏэ. Абы щхьэкӏи къэсщӏахэр сымыщӏауи сегупсысыфынщ. Сэ нобэ гупсысэкӏэ, гухэкӏыгъэкӏэ нэхъ лъагэу солъагъу си щхьэкӏэ, аращ. Мыбы Зэки ищӏахэм прикладной искусствэм фэм, гъущӏым, дыщэхэкӏым, фэм, мис ауэдурэ. Зырызыхыурэ къокӏуэ прикладное искусство жыхуаӏэри. Зэки нэхъыбэу фэм сэ къызэрызгурыӏуамкӏэ, мыдрей ювелиркэми йолэжь, ауэ фэм нэхъыбэу лэжьыгъэ куэд плъэгъуащи, абы ар вакъэ ирехъу езы фэм и лэжьыкӏэмрэ е фэм и лэкӏэхэмрэ къригъэкӏыну, къызыхищӏыкӏхэм ӏейуэ гъэщӏэгъуэну фэм лъэкӏ куэд къегъэлъэгъуэф. Ар вакъэми, сытми къыщыщӏэдзауэ, ӏэпслъэпс сытми мыдрей адыгэм зрахьэ адыгэ бгырыпх, цӏыхубз, цӏыхубз бгырыпхым и гъэщӏэрэщӏэкӏэхэм хэту, щӏэуэ езым еплъыкӏэ гуэрхэр хилъхьэу, Модерну сэщэр, мис ауэдэ зыгуэрхэр къигъэлъэгъуэф. Зыхуей искусствэ, искусствэбзэкӏэ жиӏэн хуейхэр, мис мы материал къедбжэкӏахэмкӏэ жиӏыф, мис ар гъэщӏэгъуэнщ. Абдей прикладной искусствэм фӏэкӏыуэ искусствэшхуэ мэхъужхэр. Мобдей зы лэжьыгъэ цӏыкӏуи гъэщӏэгъуэну. Цӏыхубз бгъэӏулъым хэщӏыкӏауэ памятник хуэдиз хъууэ лъагъуныгъэ къикӏыу лэжьыгъэ гъэщӏэгъуэн гуэр. Мис ауэдэ лэжьыгъэр памятник мэхъуф ар. А тӏэкӏунитӏыр цӏыхум мис мы ювелирнэ искусствэм къыхихыу ауэдэ еплъыкӏэ иӏэ мэхъу, ар гъэщӏэгъуэн дэ- гъэщӏэгъуэн дыдэщ. Руслан зи гугъу ищӏа лэжьыгъэр а пщыхьэщхьэм Сэралъпхэ я уардэунэм щӏэтауэ хъуам я нэ къыфӏэнащ. Къыфӏэмынэнкӏи ӏэмал иӏэтэкъым, апхуэдизу ӏэзэу гъэпса хъуати, щӏэгъыбзэ куукӏэ гъэнщӏати. Зэрыжаӏамкӏэ, ар Налщыч метрищ хуэдиз лъагагъыу щӏагъэувынущ. Абы и закъуэкъым ди къалэр зэбгъэгъэбжьыфӏэ хъунур, иджыри къыхэгъэщыпхъэщ налкъамэ зэфӏэлъымрэ удж тхьэлъэӏу пкъомрэ. Уи культурэр, зэфӏэкӏыр, екӏурэ ещхьу утыку ипхьэну ухуеймэ, апхуэдэ зыгуэрщ гулъытэ зыхуэфащэр. Бищто Зэки хэкурысхэр фӏыуэ диудыныщӏащ, дигъэундэрэщхъуащ. ӏей гуэр жысӏэ фыфӏэмыщӏ, сыту фӏы зэзэмызэ узыудыныщӏэн зыкъозыгъэщӏэжын ущиӏэм деж. Зэки напхъуэ дищӏащ. Фэр адыгэбзэкӏэ къыщигъэпсалъэм ди куэри игъэкӏэзызащ. Ар зыхузэфӏэкӏа Зэки и псыпэр дахэу ежьащи, и псыкӏэр махуэ, кӏыхь хъуну дохъуэхъу.